ụmụnne m unu ṅaa m ntị n'ọnụ e nwere obere nkụzi m ji maka ya wee bịa tata nkụzi a wee bụrụ oke ite awele oke ite awele kedu ka eji eme ya bụ ife ife eji eme ya gụnyere nke a nke mbụ bụ afịfịa toro n'elu ibe ya afịfịa bụ n'elu nkwụ ka ọ na-epu ewetakwana nke puru n'ala ewetakwana nke puru na mmiri afịfịa ka ọ bụ osisi ka ọ bụ mana nke puru n'elu ibe ya nke ịbụọ wee bụrụ ose nri aja ose nri aja bụ nnukwute ọgwụ awele nke ịtọ wee bụrụ akpalata oku nwa oku nwa ekugharịcha nwa e kuru nwa kugara onye nwe nwa nke ịtọ wee bụrụ amụma na egbe igwe afịfịa ka a na-akpọ amụma na egbe igwe nke ịnọ nke ọzọ na-esochi ya wee bụrụ agwụ enu agwụ enu ụfọdụ na-akpọ ya agwụ achara achọkwa m agwụ ana ọ bụrọ agwụ ana ihe ọ chọrọ bụ isi enu agwụ enu ọzọ na-eso ya wee bụrụ ugo ugo sị n'ike dị n'ụdị n'ụdị agwọ ji wee na-egbu mmadụ mana ya bụ ugo na-egbu agwọ ọ nnekwu nnụnụ ka ọ bụ ọzọ na-eso ya wee bụrụ ntanị ntanị ntanị bụ obere oke mana ọ na-amụ ụmụ rie nne ọ na-azụ ụmụ rie nne oke uru ka ọ bụ ọzọ wee bụrụ icho nke a na-akpọ parrot ọzọ na-esochi ya wee bụrụ ọdụ ngwere afịfịa ya a na-akpọ ebe ọdụ ngwere ọdụ ngwere nke na-esote ọdụ ngwere wee bụrụ ikwikwii ikwikwii maka na anụ na-afụ ụzọ nke ọzọ wee bụrụ key any type of key can do it mana key etinyere ebe a bụ ashawo key mgbe gbadata n'ihe onyonyo nke ọzọ ndị be anyị ka m bịakwa ka ọ ghara ito ogo too much ana m abịa ee unu ewena iwe na m akọwahụ onye m bụ tupu m malite nkụzi ọ bụ ka o si wee dị ka o si gbata kwụrụ tupu m aga n'iru aga m ebu ụzọ gwa unu onye m bụ afa m bụ chief doctor Nwigwe Emmanuel aka ji ọfọ ọfọ dị ile na Nkerefi efi ile omeka nna ya one na Nkerefi wuo ọmụ ọmụ ọmụ denụ ị bịa na onyonyo nke abụọ ya bụ foto nke abụọ afịfịa mbụ dị ya bụ nke a nke a bụ nnekwu awele

ife rutebe ya aka ọ dịka e nwe ihe chọrọ imeri ya wọntie na ọdị ọda abịa tichapụ ya ife ahụ ama mbịa na mmezu i sibere ya oke ite tinye nnụnụ ọnụ ogologo ọ na-eme gị ị na-apị bọtịn ọ dị ka ego ọ ga-abịa anọgide eme ka blọkụrụ gị ma ọ bụ ada alaikizi iru ọnụ gị onye ọbụla ọ na-eme nke a biko tinyere m ya nnụnụ ọnụ ogologo tinyere m ya ebube agụ tinyere m ya agụ elu tinyere m ya ekwe ekwe tinyere m ya ngwere oke na nne tinyere m ya uriom nke a na-akpọ sere sere tinyere m ya aka ikiri maka na ikiri sị na onye ji ya ka ya ji ngwa ka m bịa ebune ọcha ga-aba n'ọgwụ a isi ya na ihe niile dị ya n'afọ ị na-esikwa ya chọọ nnekwu ite na ọ bụ oke ite ka a na-esi ebe a tinyere m ya atụrụ ị ma atụrụ na-eje na ha ada abụ ofu atụrụ na-eso na laịn wee na-aga tinyebe oke ọkụkụ tiri na mkpukpu anụ ọnụ oke ọkụkụ kwara akwa tinyere m ya e nwere nnụnụ a na-akpọ asha ụfọdụ na-akpọ ya ahịa ụfọdụ na-akpọ ya asha maka na ebe ọbụna ọ gbalụ ọ na-azụ ka ahịa ọ ya-abụ nnekwu ahịa nnekwu awele ka ọ bụ kote akpụ ido ọ ya-abụkwa nnekwu ọgwụ i je na ọhịa ị fụ akpụ ido kochie otu ahụ ọ dị chịkọọ ya ọnụ ihe niile dị n'ime ihe mezie ma ntam imere kote ọ ya-aba n'ọgwụ tinyere m ya agadi nwaanyị isi awọ tinyere m ya mgbọrọgwụ eju anọ

onye na-aku nkwụ ọcha gwa ya na ị chọrọ nke na-etinyeghị mmiri ihe ọbụla ọ gwara gị kwụọ ya nke na-etinyeghị mmiri ma ya adọkwana ike n'anị e si n'elu butuo ya si buru ya bịawa be gị ọ bụrụ na o bute ya gbaa okwe gị jụọ ese ma ọ dọrọ ya bụ ife na n'ala ma o tinyere ya mmiri ọ bụrụ na ọ dọrọ ya n'ala bughachi ya ọ bụrụ na o tinyere mmiri bughachi ya gbaa okwe ihe okwe gị gwara gị kwere na ya uchuche anya nkunu ga-adị na ọgwụ a nke ọ bụla ị wetara n'ihe ị chọrọ itinye i gburisia ya ma i bie ya ebie i tuo ya afa ị ta aka ihe na kere mafia alligator pepper maka ị mewaa ya anya ọ na-abụ ịtọ n'ime ya buru ofu aka ya taa ị bụọ ya ị gwa ya ihe ị chọrọ ka o mere gị ụfọdụ alligator pepper bụ ị na-emebi ya ọ bụrụ na ihe ahụ jikọtara ya ozugbo chọọ nke gbakọtara ọnụ ka okwu gị niile wee bịa na mmezu ka m bịakwa tupu ịkwanye ihe a n'ite a ị ga-ewe akwa ọcha wee kee ite ahụ round ada na iji akwa ọcha kee round ọ na iji akwa red ụfọdụ ndị sị na red bụ danger red bụ ịfụnanya ọ bụghị danger white pụtara ife ma iwelu red kee ya tinye ya mma tinye ya mgbịrịgba iwelu white kee ya tinye ya bell tinye ya ugbene ugo ya bụ mgbịrịgba itinye ya ugbene ugo

imecha ha na nke ịkwanyecha digoro ngwongwo ịgbanye ya bụ mmanya na-adọghị ike n'ala ịgbanyecha ya gbanye mmanya ike etinyekwana mmiri itinyecha ya itinye mmanya ọtọ bịrịbịrị ọbụla mmanya ọtọ bịrịbịrị ọbụla make sure na ite ahụ juru eju gaa gaa ahụ ibido sibe ya bụ ite o bido gbọwa ụfọ ịta ose nsị nke a na-akpọ alligator pepper bụọ na ya were nsi egbe gbaa ya bụ ite okirikiri tinye ọkụ gwọ nsi tinyere ọkụ gbaa ya nsi egbe sorry gbaa ya ose nsị nke ịta n'ọnụ gị ọhalụ mgbe ahụ o bido kpọwa kpọtụm kpọtụm kpọtụm kpọtụm kpọtụm ngwa ụmụnne m aka m nọkwa n'ọkụ ọ bụrụ na e nwere nke na-edoghị gị anya jụọ m ajụjụ m ga-asa gị ya ejikwa m ohere a na-ayọ unu maka na o tego aka o mego ihe karịrị ọnwa ịtọ m kụziri nkụzi m kụziri nkụzi last n'obi a asị m unu egbuna m egbu atana m ata since m batalụ ohere adị adị ọtụtụ mgbe bụ m kụzigide nkụzi owee rue n'abalị ike agwụ m m rụgide ọrụ owee rue n'abalị ike agwụ m nakpuo chi fokwe amalite n'ebe a kwụsị ọ ya mee na m adị apụta n'iru efere mgbe ọbụla ọtụtụ ndị ndị nọ n'obi a ndị bịagoro nke m ga-abụrụ m akaebe ohere adị adị ụfọdụ ndị bụ ha bịa adị eme ha attend that day ikekwe ọ bụ the following day ụfọdụ bụ ha bịa ha bịacha ha na ụbọchị ọzọ ka e nwere ike ime ha attend so adị m enwekebe ohere ka m bịa kụzie nkụzi ọ ka o si wee dere m ị ma nsị onye ihe dị mkpa na ị chọrọ ịkụzi nkụzi ọ dịzịa ka ọ bụ na ịdọghọ serious so ụmụnne m na-ewenụ m iwe aka m bụkwa onye m bụ chief doctor nwigwe emmanuel aka ji ọfọ ọfọ dụ ile na nkerefi efi ile omeka nna ya one na nkerefi kwuo ọmụ ọmụ ọmụ ọmụ ngwa ka ọ dị onye afụrọ taa ka a fụ ya echi